Hmm. igbo mma mma nụ ana m ekele unu ya gaziere unu ee abịakwala m ọzọ taa kama na unu lee ihu m anya taa ọ dịchaghị m nke ọchị ọchị nke taa n'ihi na ihe anyị chọrọ ịtụle taa bụ ihe gbasara ụmụ nwanyị nọ na mkpe mana tupu anyị agawa ebe ahụ aga m ebunụ ụzọ kọwaranụ unu onye m bụ aha m bụ oriakụ ngozi nwosu akata eje eje ofu onye a na-asị unu abịarula ọ wụ mụ unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa

hmm. dịka otu m si wee kwuo ihe anyị chọrọ ịtụle taa wụ maka ihe ụmụ nwaanyị nọ na mkpe na-ahụ na afụfụ ha na-ata otu ọbụla ọ dị enwere m nwaada o nweghị onye chọrọ ka nke ya fuo mana ka o sina dị ma ndụ dị anyị kene chukwu enwere m nwaada nọ ebe a mụ na ya ga-anọ wee kwuo ya bụ okwu aha ya bụ Ijeọma Chukwu nne nnọọ biko kene ndị ụlọ ndị Igbo unu abọọla chi ndewo nụ hmm. a sị na onye gbaa agbala ụkwụ ma otu o siri afụ ụfụ na ọ bụrụ na ị gbabeghị agbala ụkwụ ya afụtụ gị ụfụ ị nweghị ike ikwuru onye nke ya dị ebe ọ dị ihe m na-achọ ịkọwa bụ ee ijeọma nnọọ ndewo biko achọrọ m ka ị kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị otu ọ dị mgbe i jiri lụọ di afọ one ka ị nọ na di tupu di gị ahapụ gị na otu niile o si wee gaa ka igbo ndị ọma na-ege ntị ka ha nụrụ olu gị ndewo ngozi mm. igbo wụ igbo ndụ mmiri ndụ azụ mm. chukwu gọzie unu ọ wụ eziokwu na achọrọ m ikwu ihe gbasara ụmụ nwanyị ndị di ha hapụrụ mana ọ naghị adịcha mfe ikwu ya nụ ama m ihe ọ ma m otu m siri kweta ikwu ihe gbasara ihe a maka na ụfọdụ na ihe ụmụ nwanyị na-ahụ ma ha ghọọ ụmụ nwanyị isi ikpe n'ala Igbo ọ bụ ihe jọrọrọ ajọrọ aha m bụ Ijeọma Chukwu a na-alụ m n'Owere ebe a na-akpọ Awaka Owere ụmụ m dịkwanụ ise di m hapụrụ n'ahọ arọ gara aga n'ahọ gara aga nke a n'ahọ gara aga nke a Oh, mụ na ya lụkwanụ ihe dị ka iri abụọ iri na-abụ nke ndị bekee na-akpọ abụọ, 20 years yes hmm, ije di na-ekwu mana ọ dị ihe nwute na nwoke na nwanyị ga-alụ ihe ndị Igbo kpọrọ di na nwunye ọ na-aga ihe niile a na-aga nne di gị ahụ gị n'anya ụmụ di gị ahụ gị n'anya onye ọbụla na-emekọrịta a nụhaana na di gị ahụ adaala kpi mmụọ hmm. akụkọ adagharịa hmm. endicha ha na nwoke o si n'elu si n'ala si n'elu si n'ala gbatuo ọ dịzie ka onye ahụ bụ arụ ọ dịzie ka ị na-ajụzi onwe gị emeziri m ihe ọjọọ lụọ di nke bụ na onye ahụ ị kpọrọ nne di gị ana-akọzi ihe ọzọ ihe ọ na-akọzi wụ ee di gị anwụọla mana ọ nwa m ka ọ bụ ọ mụnwa zụrụ ya n'ụlọ akwụkwọ ọ mụnwa meere ya nke a ọ mụnwa meere ya nke a biko biko ije chekwa gịnị ka nke ahụ nwere ime na onye nwụrụ anwụ ihe a na-achọ ka e mee ị ghọta bụ na o nwere ihe dịgasị aṅaa di gị dowere nwụọ dịka ụgbọala dịka ala dịka ego dịka ihe dị iche iche akụ na ụba akụ na ụba hmm. ha akpọọ gị meeting ị na-eche na a na-akpọ gị ịjụ gị kedu otu gị na ụmụaka gị ga-esi mee ihe a ga-akpọ gị biko ị mara ego o dowere ebe o dowere akụ na ụba ya ka i buru butara ha maka ha na-amahụ ma ị na-aga ịlụgharị di ha amahụ ma ihe ị ji onwe gị eme so ihe rụrụ arụ n'ala Igbo na nwaanyị di ya nwụọ ọ dịzie ka ọ naanị ya bịara ije mana chekwa o Ije ka m jụtụkwa gị na ihe anyị kwuru ewekwela iwe mana eche m na ndị a na-ajụ ma nta ma imoroko taa i kwuru okwu ya wụ ndị na-amụtaghị nwa kedụzi nke bụ maka ka i jiri bido ya bụ okwu ị sị na ị mụrụ ụmụ ise akabaka ụmụ ise gịnị na-emezi hmm. ndewo hmm. o sitere na ndị lụrụ gị hmm. anụmanụ kwanye na-ekwu so ngozi nwanne m nwanyị ihe ụmụ nwanyị na-ahụ n'omenala Igbo na ezinụlọ ụfọdụ ma a sị na ha lụrụ di di ha nwụọ dị egwu hmm. onye na-ekwesịrị ikwuru gị okwu agbara bịa ụfọdụ na-azọ akụ na ụba ụfọdụ a na-asị gị ee ebe nwanne ha nwoke anwụọla kedụkwanụ ihe a ga-emegodu ụfọdụ a na-abịa ikuchi gị hmm. ama ị na-anụ nke bụ ikuchi nwaanyị ma di ya nwụọ eh. na ihe dịka ọ bụrụ na ha achọghị ka i je lụọ onye ọzọ na ihe dịka ọ bụrụ na ha achọghị ka ị nọrọ ka akụ na ụba di gị ahụ kpatara ka gị na ụmụ gị nọrọ ee eh, mee ya enjoy ihe ndị oyibo na-akpọ mee ya enjoy chekwa o ka m ka m mm. ghọta ikuchi a ị kwuru okwu ugbu a mm. ikuchi ọ kwa ihe ihe gbasara gị na ndị be di gị ma ị chọọ ọ na-abụzi ihe a ga-apụrụ gị apụ maka ihi na di gị anọghị a sị na iwu megide na a mm. ga-ekuchinata gị ọ wụhụ anaghị abịa ekwu ya ka ọ ga-abụ ka a ga-asị na ọ bụ omenala hmm. ama m ma ị na-aghọta ihe nne ana m aghọta abịa ha na-eche anya ndị nke ahụ nwere anya ukwu na-eche anya mara ọ ka dị mma sị ya na ị ka dị mma n'anya hmm. abịa sịzie ee akụ na ụba nwanne ha nwoke a kedu ebe ebi aga na ha achọghị ka ọ bụrụ na a ga-asị na ị nụgharịana di ma ọ bụ na ihe dị ka ya bụrụ na ị na-eche na ị nụgharịana di ha na-achọ ka ka ekuchie gị maka akụ na ụba ahụ na ụmụ ha mụrụ na ọ bụ ụdị nkeri iri na a hụrụ gị n'anya ọ bụrọ na a hụrụ gị n'anya ọtụtụ mgbe ọ na-abụkarị na a chọrọ ka ihe ọbụla nwoke ahụ kpatara before ọ nwụọ ka ọ dịra ha ka ọ ghara ịbụ na ụfọdụ bịa sị anyị na-achọ ikuchi gị ka ọ ghara ịbụ na echi a sị na ị nụgo nwoke ọzọ ka ị buruzie akụ na ụba di gị ahụ nwụrụ anwụ bugara nwoke ọzọ hmm. ha na-emezi gị ka ihe dị ka ka ị bụzi akaja hmm. so ihe anyị na-ahụ na ihe gbasara nwaanyị isi ikpe ọ bụ ihe a na-ekwu ekwu m kwuwe ya kwuchaa ihe niile nọ na ya enwere m ike anya mmiri akwa apụtama m before emechie nne nne biko kwuo ya maka na ọ bụghị naanị gị nọ n'ọnọdụ a ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ a na-achọ otu ha ga-eme ya bụrụ na ị kwuo ya obi ga-adị gị mma ma ị kwuo ya obi ga-efechalatatụ gị biko nne achọrọ m ka ị kwuo ya ka ị wee nyere onwe gị aka ma nyekwere ọha na eze ndị na-agabiga ụdịrị ihe ị na-agabiga mana tupu nke ahụ nwanne m ana m abịa unu anụlanụ ihe Ijeọma Chukwu kwuru na ọ wụhụ obere ihe onye di ya nwụrụ na ihe ọ na-ahụ awụhụ hmm, ihe taa mana ka o sina dị anyị ka nọkwa na nkwa unu aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa ihe ha na-eme ụmụ nwaanyị isi ikpe adịghị mma maka ha na-agabiga ihe dị aha. Ọ wụghị ezigbo ife ha mmadụ ha di mmadụ nwa you know ọ wụghị ezigbo ife ha di mmadụ nwa and ife mee ya wụrụ ife ọjọọ nyere anyị na ndị be anyị eji emegide onye di ya nwụ ihe dị ka ha na ha na-eyi uwe ojii ha na ụfọdụ ga-asịcha ha na ha sakpuru n'ala ha ga-edunwu n'oche ọ ha agaghị apụ nọrọ n'ezi daga elekere isii n'ehihie akwụọ ọ ghị ife dị mma afụ m ya eleghị ife dị mma especially from Dejiana family or ezinụlọ okwu na ụka adị all the time ọ ghị ife dị mma at all ọ ghị ife dị mma o nwekwa ndị bụ ha nọdụ ala ọkọkọwa ha n'ahụ ha ga-asị ha jiri osisi kọọ ọkọ ha na-agabiga ihe dị aha ihe dị aha ma mkpọchichi a na-akpọchi ha ọ na-adị mma ihe ha na-agabiga na-adị mma ma ụmụ ụmụnne di ha na-esokwu anachịcha ha ihe niile ha nwere ma ụdịrị agwa ahụ adịghị mma igbo ndị ọma na-ege ntị agwara m unu na okwu nke taa na ọ kpụ ọkụ n'ọnụ ọ wụhụ obere ihe nwaanyị isi mkpe hmm. na-esonụ m anyị na ha ekwu ya ka Chineke nna nyere anyị aka nne m ee eh, ajụjụ m chọrọ ịjụdị gị na ihe obere anyị kwuto ụmụ gị ka di gị hapụrụ gị ọ wụ ndị be di gị na-azụrụ gị a ka ọ bụ nwanne di gị elee otu i sikwa na-eme na ụmụaka niile a ị kpọrọ ị mụjuru anya ndewo nwaanyị ọma ị ma akwụkwọ nsọ na-asị na na chineke nọ n'eluigwe jizọs kraịst na ya bụ di nwaanyị isi ikpe ihe gbasara nwaanyị nọ n'isi ikpe ma nwaanyị di ya hapụrụ akọwa ya anaghị akọcha akọcha ụmụ nwaanyị Igbo na-ata ahụhụ ama maka mba ndị ọzọ nke wu na enisie di gị anwa onye ọbụla naa o nwereghị onye ga-abịa jụ gị ese mara na ụmụaka ị mụrụ bụ nke ha jụọ gị kedu kedu kedu kedu kedu ka ị ga-esi mee nke a kedu ka ị ga-esi zụ ụmụaka kedu ka ị ga-esi kwụ ụgwọ ụlọ kedu ka ị ga-esi rie nri kedu ka ha ga-esi jee skuul hmm. ihe a ga-abịa gbakpute gị ị buru ihe dị ka ụgbọala ọ bụrụ na o nwere ụgbọala ihe dị ka anọ maka di mgbe ọ hapụrụ ọ hapụrụ ihe dị ka ụgbọala ịnọ a bịa na-ajụ m i ji ụgbọala ịnọ ahụ eme gịnị ị ga-ebupụta ụgbọala ndị ahụ nye anyị akwụkwọ e ji zụọ ụgbọala ndị ahụ ka anyị kere dowere gị ofu kere nke a na-ekere re nke a na-ere o nwee onye na-ajụ gị ụmụaka ise ahụ ị kpọ esi ha agha gị ime ya bụ ihe jọgburu onwe ya ị nọ n'iru uju ị nọ n'iche echiche ọbara mgbali elu a na-agba hmm. ọrịa dị iche iche a na-akụtu gị maka na o nweghị ndị i che kwụ gị n'azụ akwụghị gị n'azụ ha akwụghị gị n'azụ ma ofu ma ọlị ma ụmụnne di ma di a na-agbara gị izu ị pụtazi ebe a na-agba izu ahụ ma ọ bụrụ na unu ka nọ n'obodo ahụ ga-emechi ọnụ hmm. a na-ajụ gị ajụjụ a na-asị gị kwuo ọsịsọ mezie ka ị bịara odubo ebe ị nụrụ di hmm. onye nke ị kpọrọ sị ee biko ụmụ gị ise a kwanụ na ha ga-aga skuul ha ga-aga ihe a na-akpọ skuul akwụkwọ kedu otu anyị ga-esi mee a na-asị gị na ajụ dị ka a na-achọ ịjụ gị kedu ihe e dowere na gị wepụta ya na ọ wụ i che na mgbe ahụ di gị dị ndụ gị na ya na-aga obodo oyibo ị na-ete pancake ị na-eyiri anyị high heel na-eyiri anyị e, e, akwa mara mma chere ugbu a ọ chere daala n'omume ije chere m ajụ ọnwụ Hmm. Hmm. asụọ m ụdị ị na-akọwa na ihe a niile ị na-akọwa bụ ihe ụmụ nwanyị di ha hapụrụ na-agabiga o nweghị onye na-ajụ gị ma ere ma nke a chọrọ ire ọ wụhụ na a chọrọ ire ka e nye gị ego ka ị were zụọ ụmụaka ngọ nwanne m nwaanyị ọma Ah, onye ọbụla na-achọ akụnụba di gị a ga-etinyede anya na ya ha nwana ga kwesịrị itinye etinye na nke di gị hapụrụ gị mara na ije ka dị uti hmm. nwa nke m ku nwa m nwaanyị nke m ku n'aka nke wu nke ise ka dị afọ asaa hmm. ha anaghị achọ ịghọta dị na ị nọ na mkpe na di gị na ọ ọlụlụ ka gị na-alụ and na ọ akụrụ ahụ gị anọghịzi ya hmm. ihe ọ bụ onye ọwụla na-achọ bụ nke ga-abara ha nke ga-abara ha ka ha tụfuzie gị ka ị nọrọzie nwụọ onye azụwazi ụmụaka ọ gbasa ha atụfuzie ha niile onye ọbụla jewezie bọị bọị ọtụtụ ndị ị hụrụ na-eme bọị bọị taa abụghịkwanụ na ha pụtara ụwa ụwa ha adị ha otu ahụ ị jụọ ụfọdụ ndị asị gị nna ha ma ọ bụ nne ha nwụgo ị na-ajụzi keezikwanụ maka ụmụ ụmụnne nna ha ahụ a na-asị onweghị ihe ha nyere mama anyị ha chụpụtara mama anyị ụfọdụ ọ bụrụ na unu bi ebe ọ ga a ga dị ka ebe di gị rụrụ ka gị na ebe ọ rụrụ mgbe ọ dị ndụ unu bi ị ya anọkwa one day a kpọọ gị sị gị nne o ọkwa ị ma na ebe ahụ di gị rụrụ abụzi nke gị na gị ga-eje chọrọkwa ụlọ ọ ka ngwa gị ngwa gị ụdịrị ihe ụmụ nwaanyị na-ahụ n'ihe gbasara nwaanyị nọ na mkpe ọ ihe dịka ụfọdụ ụmụ nwaanyị bịa ha a na-akọrọ gị agọkwara m anị ebe a mana agwaghị m di m enwekwere m business dị ebe a mana agwaghị m di m edowere m ego ebe a maka adị agwaghị m di m maka na ha na-ahụ ndị dị ka anyị di anyị nwụrụ anyị na-akọ ihe ndị dịgasị n'iche n'iche anyị na-ahụbiga n'aka ndị bụ ndị ọgọ anyị nwanyị na ọgọ anyị ndị bụ ụmụnne di anyị na nne di anyị na nna di anyị ha hụchacha ihe a gwazie m ndị di ha dị ndụ ihe ha ga na-achọ ime ma ọ bụrụ na otu anyị dị onweghị onye na-ajụ anyị ese ọ ihe m ji si akọwa ihe a agaghị ana anọ ụfọdụ abịarị na-asị gị gị nye ha ego i si na ebee were weta o nwere nke merenụ ọyị m nwaanyị di ya nwụrụ ọ bụrụ na di ya na-azụ ụmụ nwanne ya nwoke maka nwanne ya nwoke ahụ mgbe ọbụla e nyere ego ka o mee business o rie ego ị ma onye a na-enye ego ọ bịaghachi sị na ego agwụla enyekwa ya ọzọ so onye nwaanyị a di ya were sịzie okay ka m nyere aka na-azụgodu ụmụaka ndị a kama a ga na-achụpụ ha na skuul mgbe nwoke a nwụrụ ebelebe egbuo hmm. mgbe ọbụla ka a na-abịazi emeet ọyị m nwaanyị sị ya nwanne anyị nwoke a na-azụ ụmụ m ndị a anwụgo ị ga-ewepụta o nwere ihe o dowere ị ga-agbanụ mbọ wepụta maka na ụmụaka ndị agaghị akwụsị skuul and ha na-agwa gị ihe a ha achọghịdị ịma ma ị na-anwụ anwụ ma ị dị ndụ ma i riri nri ha achọdịghị ịma and ihe dị ka otu e si asị n'ala Igbo na a na-agba mkpe otu afọ ka e nwee ike ịkwanyere gị ugwu ahụ mara na ị nọ n'iru ị na-eru uju mm. ma na ị nọ n'uju ka a kwanyere gị ugwu ahụ ka otu afọ ahụ gachagodu ka a bịazie ka e kwuwezie ka e si eme ihe nwanụ e dowere mana ihe na-atọcha m ọchị na-ewutekwenu m bụ anyịnwa anyị na di anyị soro kpatanụ ego a hmm. ọ wụ na di gị akpatala ego a ụfọdụ mmadụ zikwara di ha otu e si akpata ego a ụfọdụ mmadụ ọkwa sometimes gụwa na-akpata ego na-enyezi nke wụ di gị a na-acover a na-amachi ụwa jọji a na-amachi ụwa jọji mana hmm. because na omenala Igbo ihe ọbụla nwaanyị kpatara ka a sị wụ ọ wụ nke di ya onye ahụ nwụzie ndị na-amahụ otu e si kpata ego na ebe e siri kpata ego esi ebe ha si pụta na a na-abịa ike akụ na ụba hmm. nwoke ụmụ ya ka dị ndụ nwunye ya ka dị ndụ and na ọ sọsọ gị bụ nwaanyị a nụrụ ọ bụghị na unu bụ 20 ma ọ bụ na unu dị atọ ma ịnọ ma ise a nụrụ sọsọ gị bụ nwaanyị a nụrụ nke ụwa niile ma na e jiri gị gbaa akwụkwọ na ọ sọsọ gị a pụta a na-eme gị ka a ga-asị na ị bịaziri ihe ọzọ hmm. Hmm. ọ ihe dị mwute igbo bụ igbo na omenala igbo ah. dịka otu nwanne m nwaanyị si wee kwuo ya ndị be anyị hmm. a sị na e kwuwe ihe gbasara ndị di ha hapụrụ ndị di ha nwụrụ anwụ na chi ga-eji chi ga-abọ ma ka o si na-adị ihe mụnwa chọrọ ikwu gbasara okwu a bụ biko nụ ndị Igbo ka anyị tinyenụ ọnụ ka anyị tinye ọnụ ka anyị mara ihe a ga-eme ihe a biko nụ maka a sị na a nyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ mana ka o si na-adị ụnụ aṅụna ngwọ nkwụ na-abịa ndị na-emegide ụmụ nwanyị isi ikpe unu ga-akwụsị ya maka unu ahụhụ di ha n'anya kara otu ha nwa si hụ di ha n'anya Eh, nwami nwami eh, di ya anwụ ọ wụ ya bụ di ya ọnwụ wụ ife agbagharị mmadụ mgbe onye ọnwụ anaghị agbagharị ọnwụ ya agbagharị onye ọbụla ya ife m ya asị ndị emegide na m- m- ndị di wọ ọnwụ wụ Ha wọ letute n'owuwa anya, ha wọ jụ ọrute na ọnwụnwa newọ, ma ọgụ ọ onye ha ọ onye ikwu na ibe wọ onye wọ emegide na ọwọ ji eme ndị onye ọdụ. You know, ọ ya adịwọ mma Ha na-agabiga ihe dị aha. Ha taala afụfụ. Di ha nwụrụ, ọ wụ di unu nwụrụ. Di ha nwụrụ, unu ga unu ga-elekọta ha, mezie ha, marakwanụ sị Chineke nọ. Ọ ndụmọdụ ya n'ọwụ ha wọ ha wọ letụtene ha wọ mara si efe ụwa ọma onye ọdụọ mmadụ ọdụọ nwee ike imekwa ya nwagbọ maọbụ nwanne nwa nwaanyị alụpụ alụpụ ọgụ ife dị mma eme ndewọ ọgụ mmadụ dum di wọ ọnwụ ndị akawọ dị ọnwụ adiwo ọnwụ wụ ife agbanyere mmadụ o kwesịrị ha wọ yi aka especially ndị ahụ mụla ndị nyom ahụ mụla nụ ụmụ ọ wụha unu na-emegide ha kama unu ga-elekọta ha kashie ha obi maka ihe ihe mere ha dị ukwu unu ga-akwụsị ihe unu na-eme lekọtawa ha ka ha wụ nwunye unu ọ ụmụ nwanne unu ndụmọdụ m ga-enye ụmụ nwaanyị ishikpe wụ ha jishi ike ha weda obi Ha ejide Chineke ka di ha, maka Chineke sị na ọ wụ di nwaanyị ishikpe. Ha elekpala anya n'ezi, ha chọọ ihe ha ga-eme iji nweta ego na-eleta ụmụ ha. Ha ekpewe ekpere, ha ejidesi onwe ha ike, jidesi obi ha ike, hafụ ime ikpe ka ihe ha na-agabiga wute ha ihe dị aha, wutekwe na ụmụ ha. Ha ejijesi obi ha ike. ndụmọdụ m ya-enye ndị inyom nọ n'ụdị ka nsogbu ahụ wụ ha wọ gwere chineke busu ifu maka o nweghị ife i me ha ụwa ọnwa ma i jighị chineke busu ifu ha ọ ga nke ọma ọ egwere case wọ nyefea chineke aka na-ekpe ekpere na-ekpesi ike ha chineke zọpụta ọfa m za ụdịrị e, situation ahụ wọ nọ e, onye di ya nwụ mmadụ o nwe ike ya dịrị ọrụ nwaamị mfe ọgwụsị ọ naghị enwere ike o ji alụsị ndị ndị e, family di ya ọgụ so ife m ya-eme wọ advice wụ ha wọ ha wọ gwere ife dume yefa chineke aka ọ chineke ọ ya mara ọ ya ma ife mene di wọ ji nwụọ ọ ya ya-emekwalụ wọ nye wọ ifele ike wọ eji na-ebi azụpụsụ ụmụrịma ahụ wọ di wọ hapụ ije ọma nwanne m hmm. ndị be anyị sị na ndo biko m ajụdo anụ gị etu otu ọ dị gị mgbe ị lere anya na nkọ na-enu ụsọ ị hụzi di gị ihe na-ewute m na ihe gbasara before m zaa gị ajụjụ ahụ ọ na-echetara m ụfọdụ ndị ga-eti ma gị na ha zọwa ihe gbasara ihe di gị kpatara ma before ọ nwụọ a sịzie gị bịa dụwa ishi bịa ṅụọ mmiri ozu na ọ dị ka ha chọpụtara na ọ gị gburu nwoke ahụ hmm? a bịa sị n'ala Igbo mgbe ọbụla nwanyị di ya nwụrụ a ga-asịgoro na ọ gị gburu ya ị ga-abịa gọwazi isi onwe gị na elee otu obi dị gị mgbe ị lere anya n'ụzọ lee na nkọ lee ebe niile ọ wụrụ na nwoke gị na ya na-edina kwa ụbọchị kwa mgbe ị hụụzi ya hmm. o nwekwara onye obi ga-adị mma na onye gị na ya bi n'ụlọ onye gị na ya soro gbaa akwụkwọ onye gị na ya soro taa ahụhụ onye gị na ya soro mụọ nwa na-ele anya n'akụkụ ị hụụzi ya a na-akọrọ gị na ọ nwụọla hmm. o nwehụ onye obi na-adị mma mana o kwesịrị ịbụ na ị na-eru uju ahụ na-ata ikikere eze ahụ na-ebe akwa mkpụrụ obi ahụ na-ebepụta obi gị ahụ e nwee ndị gị na ha kwụ ga-akụ gị aka n'obi sị gị ebena ndị ga-agbado gị ume ndị ga-agbado gị ume sị gị ebezina na ha ga ha nọ ya ọ bụghị ndị ga-apụta ị na-ebe akwa ahụ ha na-asị gị na nke a wụ ụtụtụ ọ ihe merenụ o nwere ụmụ nwaanyị ị ga-ahụ nọ na mkpe ma ụmụ nwaanyị a na-akpọ ụmụ nwaanyị isi ikpe ị hụ ha ha esi na mmadụ pụọ ha dị ka onye ara ụfọdụ ndị ọ bụrụ na ha gbagide mkpe ahụ gbagide mkpe ahụ ha anaghị enweta nkasi obi ha nwụọ ọ ihe mere na a na-agba mkpe ahụ ọ bụrụ na ị wụhụ ihe ndị oyibo na-akpọ ezigbo onye ụka kristian were obi si ike werekwana ihe nọ n'akwụkwọ nsọ na-ele chukwu nna anya n'ihu hmm. i nwere ike nwụọ mana i nwee ike ịfachi ntị gị were chineke hiwe werekwenụ ụmụ ahụ chineke nyere gị kelee ha were kelee chineke were ha zụta ha nke ọma maa na olileanya dịra gị hmm. maka i gewecha ihe ndị a na-ekwu ma ọ bụrụ na di gị nwụọ ma ọ di onye ahụ nwụọ ọ na-agbawa mkpụrụ obi ụfọdụ a na-ajụgharị gị ị sị na gịnị medịrị ị sị na gịnị gbudiri nwoke a ị ga-akọwagide kọwagide ihe gburu ya nụ biko ka ị sị n'otu ole ka o siri nwụdị a biko ka m ajụ mgbe anwa ihe nwanụ na-eme ya ị kpọkwara gaa ụlọ ọgwụ ị sị ee m kpọrọ gị ee gịnị a na-eme a na-achụgharị gị mara nke a ga-achụpụta gị ụfọdụ a sị gị na ị ga-adụ isi na ị ga-aṅụ mmiri ozu na gị na ozu ahụ ga-anọ before e lie ya mana chere echekwa m na nke a na-ekwu na a ga-aṅụ mmiri ozu ma ọ bụ ịdụ isi wụ nke ha legoro anya wee hụ na ọ nwaanyị ahụ gburu di ya ka m na-agwa gị nwaanyị ọma na onye ọbụla di ya nwụrụ ka ha na-eche na ọ gị gburu di gị hmm. mmadụ ọ na-egbukwenụ onye ị na ya na-alụ maka gịnị so ihe ha ji na-akpasa ụmụ nwanyị wụ isi ikpe ụdịrị agwa rere ure na mmegide na ekworo dị iche n'iche maka na ị lụrụ di mụọra di gị nwa otu a m dị eji m ụmụ okorobịa anọ hmm. Hmm. ha achọghị ịma so nwanne m nwaanyị akụkọ gbasara omenala Igbo na ihe gbasara otu esi emegide nwaanyị isi ikpe n'ala Igbo ụfọdụ ajọka ọ dị egwu akụkọ a ị kọ eziokwu m niile o rikwere m ọnụ kama na ije nwanne m ihe m na-ajụkwa gị ọzọ bụ ebe o si otu a wee dị gịnị ka i che na e nwere ike ime gbasara ya ndewo ndị igbo ndị ọma nwaanyị ọma Ihe m chere e nwere ike ime gbasara mmegide a na-emegbu nwaanyị isi ikpe n'omenala Igbo wụ maka ụmụ nwaanyị ndị di ha dị ndụ o nwe onye shiwere mmiri ọkụ sị na a na-eshiri ya ka ọ dakpuo ọ wụ eziokwu e nwere ihe ndị oyibo na-akpọ wiil unu elelekwala wiil maka di m enwe nke o dere ma a na-asị akawa okoro akawa agbọbịa enwụwala taa na echi e nwere ụmụ ururu ihe ị kpatara dee ya ọ wụ na ị ga-anwụ taa na echi mana ọ maka adị ama ama ihe echi ga-awụ ọ wụhụ mgbe di gị nwụrụ ị sawa aka chọwa onye ị ga-arịọ ka ọ bịa nyere gị aka ma ihe wụ akụ na ụba chineke nyere gị na di gị ị na-ayọzi ya ayọ biko ha nyenụ gị ụlọ ka gị na ụmụ gị hụ ebe unu ga-etinye isi so ọ dị mkpa na oyibo ahụ ndị ọcha mepụtara ihe a na-akpọ wil ma ihe ha mere sị biko ebe onye ahụ dị ndụ ya desie ihe niile ọ chọrọ hazie ya hazie nke ị chọkwara inye ụmụnne gị ma nna gị ma nke ị tọrọ ma ụmụnne gị ma ụmụnna gị i dekwaa ya ndị ọkaikpe hụ ya agụọ ya onye ọwụla ama nke o nwere ọ na-ebelatatụ ahụhụ ụmụ nwanyị isi ikpe na-ata n'ihe gbasara nwanyị di ya hapụrụ ma ọ nwaanyị di ya nwụrụ so anyị na anyị na-asị onye ọwụla lebara ihe gbasara ihe gbasara wiil a ihe ọzọ m chọkwara ịgwa unu nke a bụzi nke mere m bụ na achọpụtara m na e nwere ihe dịgasị aṅaa di m nwegasịrị ebe ndị o nwegasịrị ya hmm. mana ọ kọhụrụ m nekwe anya nwaanyị m enwere m ihe dị otu a maọbụ ihe na-adị otu a a na-ekpuchi na-ekpuchi na-ekpuchi ihe mezie ị chọpụtazie ọ bụzie na ndị ahụ ọ bụrụ na ndị na ha nwere nke ndị oyibo na-akpọ partnership in business na ọ bụ shareholder na that business ma nke ndị oyibo na-asị ee eh, na o nwere ee properties agaghị agwa nwaanyị ihe a na-eme a na-ezo ka ị ghara ịna ego ma ọ na-ana ịma ka ị ghara ịma na mm, akụ dị otu a dị hmm, na a ma na a chọọ ya echi na ị ga-enwenwu ike ịsị ha na di m gwara m na m nwere ihe dị otu a na lekwa ebe di gị nwere nke a ma ọ nwere nke a ma ọ na o nwere ihe i jewezie okwu ya ọ dịzie ka iyi efega azụ hmm. maka ị marọ ole shares ole o nwere na that company ma ọ bụ ụnọ dị otu a ị marọ ebe akwụkwọ ya dị ị na-achọzi akwụkwọ ma ọ bụ ego dị otu a nọ n'akụ e, nọ n'ụlọ akụ ọ wụ ego ole ọ ihe mere na ụfọdụ ụlọ akụ na anya ha ahụhụ ndị nwe ego nọ n'ụlọ akụ ahụ ha legide anya akagbuo nke ahụ ka aha gaa so ụmụnne m na ụmụnna m nwoke na nwaanyị na-ekiri ihe anyị na-ekwu today ọ dị mkpa maka onye ọbụla ga-anwụ anwụ eziokwu mana mgbe i jiri nwụọ bụ mgbe ọ wụ a na-asị onye ọbụla ga-eli nne ya na nna ya ọ wụ ha ga-eli gị hmm. mana o si otu a mee kedu nkwado ị kwadoro hmm. maka ezinụlọ gị kedu ka i si dowe kedu ka i si gwa nwunye gị ma ụmụnne gị sị nekwe nekwe nekwe adịghị ama ama maka ihe niile bụ adịghị ama ama ndewonụ Nne m, hmm, eziokwu m, Igbo ndị ọma na-ege ntị, nwaanyị ka m bụ, ịgwa unu eziokwu. Ihe anyị nọ ekwu ugbu a, isi awawala m. Maka na o nweghị onye o mere ya adị ya mma. Biko, o nwere otu ajụjụ m chọdịrị ịjụ maka ihe gbasara eh, nwaanyị di ya hapụrụ. nwaanyị na-emegide nwaanyị ibe ya i chefuola na ị wụ nwaanyị na ị nọ be di ma ị nọhụgodu be di ị ga-agakwa be di ihe ahụ ị mere nwunye nwanne gị e mee gị ya ọ ga-adị gị mma tụlee ya o oke mba oke mba oke mba igbo bụ oke mba Igbo ọma na-ege ntị kee ka unu mere eji m n'aka na ahụ dịsi unu mma ya na unu na-amụkekwa ka anyanwụ ụtụtụ ka m si amụke kịta aha m wụ oriakụ Lydia Nze aka ada dị ọra mma adaeze unu nekwa m anya ka m si bịa kwado unu ga-ahụ na m bụ adaeze n'ezie tata anyị ga-akọ maka nkwado ya na ekike ndị Igbo unu nee m anya unu ga-ahụ ihe m na-ekwu ekike ndị Igbo anyị mara mma dị egwu a na-ekwu Igbo amaka Igbo amaka ka ọ na-akpọtụ kekwanụ ihe na-akpọtụ ebe a ọ wụ ekike anyị bụ ihe na-akpọtụ kịta ị ma na ọ sọgodi gị wụrụ nke onye ọbụla ị bụ ị na-arụ n'ụlọ akụ ma ị na-arụ na oil company ọ bụ ka ndị bekee si wee kwuo ya na ebe ọzọ dị iche iche ị na-alụ i yigodu ihe ndị bekee na-akpọ suit ọ wụ shirt and plain trouser site n'ụtụtụ wee ruo n'anyasị o nwee ihe ọ ga-abụ ị chọrọ ime na igbo anyị ị nachita azụ na ntọala wee bido n'isi bịa kwadokwe ka nwaada Igbo dịka ị na-akwado ịnụ di ị ma na ụmụ nwaanyị na-ekiri m ga-ama na mbọchị m chọrọ ịnụ di kwuo m chọrọ ịma mma dị egwu ị mara na ị kwado n'ekike nwaada Igbo ị ga na-ama na-amụke ka anyanwụ ụtụtụ ọ bụrụ ka onye na-agụ egwu nke na-aza Flavour si wee gụọ ya nwata makata male makata makata onu m ajọkakwa na unu atakwana m ụta ehe ka m si na-ekwu ị ga-akwado ka nwa afọ Igbo ị kwado ka anyanwụ ụtụtụ wee na-apụta e tugide gị afa hey ị na-eko ị na-eme ngala na-aga ee adamma adaeze eze nwanyị nwa na mma na-eme enenebe eje ọlụ ọ karịkwara akarị kọzi ị na-akwado ichi echichi dị iche iche ị ma eyi suit wee bịa na-aza igwe mba ị ga-akwado ka nwa afọ igbo ka onye igwe igbo kwesịrị ịkwado ewee tiekwe gị nye gị nsọpụrụ ruru gị ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche dịka o nwere ụdị egwu ị ga na-ete egwu igbo anyị ọ ga-abụ igbutu ukwu n'ala o nwere ihe ị ga-eyi ị ga-eyi ụfọdụ nwa ha ga-eyi nke a na-akpọ jigida ha yiri ya o wee nye ha aka ịyọgharị ukwu ha ọhụma ọ kwa ekike igbo anyị ị na-afụgo ebe nụwa anyị na-ekwu okwu ha na-asị na igbo anyị ma mma n'ezie ị ma na nwaada ma nwa okoro akwadoche na nkwado igbo wee na-ete ya bụ egwu ị marụ sị ee ọ bụ egwu igbo ka ọ na-agba ihe a niile m na-ekwu okwu ya wee bụkwara na-edugekwe m n'ebe nka na-ekwu na ekike anyị bụ ejirimara anyị so anyị ga-agba mbọ na-akwado ọfụma ka nwa igbo anyị ka eji ya wee mara anyị maka ọ gaghị ahapụ anyị o ọ wụrụ ihe ga-eso anyị wee ruo mgbe dum ndị be anyị no ọ aka ọha adaeze n'ebe a na-agụ n'okwu n'ọnụ tata ka m si na-ekwu igbo anyị amaka m makwa na ihe anyị kọrọ tata gosi na ọ mara mma n'ezie igbo amaka no ka ọ na-akpọtụ ka o rukwe mgbe anyị ga-ahụ ọzọ ka emesịa igbo bụ igbo igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụla ya ọ gwụla otu ọ ha anyị n'ọnụ unu anụla oriakụ ijeọma chukwu n'ihe o kwuru bikonu ka e meenụ ya ka ọ dịrị onye ọbụla mma mana n'aha chukwu n'ike nke chukwu ọ ga-adịrị anyị ncha mma ọ gwụchago otu ọ ha m n'ọnụ n'izu a ka ọ dịbazịa izu ọzọ